wa ala alihi haka kadri wa migdari lazim amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu badenma silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi ni tanga ɲini kɔfɛ ka bɔ ala sitana tɔɔrɔ ma an bɛ sɔli kiraba sanuma in kan min na kuluni kɛla dafɛn bɛɛ lajɛlen ma hinɛ ye kira wɛrɛ tɛ ci kira min nɔfɛ kɔfɛ nabi ɲuman wɛrɛ tɛ ci nabi ɲuman min kɔfɛ o kɔfɛ k'aw fo ni kisi ka foli ni keleya foli ne salamu aleykum warahmatulahi taala barakatu alhamdulilayi rabbil alamin bi sɔgɔmada in na n'o ye le 22 septième mois 2018 n'a bɛ bɛn dimanche ma inshallah an b'a fɛ ka baro kɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an balimamusow minnu ni ala ye garisɛgɛ nɔgɔya ye n'o ye furu sɔrɔ

fɛn ladilikan dama dama bɛ yen fo furuɲɔgɔnmaw k'o bila u kun na ni o sabatila a ka ca la bɛn bɛ kɛ so kɔnɔ lafiya bɛ don kelenya bɛ sabati a fɔlɔ fɔlɔ ka ɲini furuɲɔgɔnmaw fɛ u k'u jija fɛnw bɛ fɛnw na o kana dogo ni ɲɔgɔn cɛ muso secret dɔw bɛ yen kana to i kelen na a f'i ka cɛ ye a ka ca la n'i y'a fɔ a ye hali don min na n'a y'a mɛn kɛnɛma a tɛ bali a la a b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne muso tɛ foyi dogo n na a bɛ la i la a bɛ danaya sabati i kan cɛ fana o a b'o cogo kelen na ko bɛɛ tɛ fɔ muso cɛ tɛ ko bɛɛ fɔ muso ye mɛ kelen kelen n'o y'i to k'i den k'o fɔ a ye ka hakili sigi a b'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la ne cɛ bɛ n fɛ n'i y'a ye a bɛ nin fɔ n ye a tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ n fɛ muso a yiri cɛ la n'ale tɛ foyi tɛ yen fo muso kan k'o yira cɛ la a yiri cɛ la ko n'ale tɛ ko foyi tɛ yen walayi ko i ni de don i fa de don i ba de don i dɔgɔ de don i ka fɛn bɛɛ de don ni cɛ k'o danaya sɔrɔ muso kan a y'o muso tɔgɔ a b'a kanu dɛ bilayi a seko ye min ye ni hakilitigi de don a b'o kɛ ka ɲini muso fɛ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na cɛ ka danaya yɔrɔ dɔ bɛ yen min ye cɛ k'i furu k'i sɔrɔ so kɔnɔ cɛ mana muso o muso ta k'a sɔrɔ a bɛ so kɔnɔ a ka danaya b'a kan cogo danaya cogo bɛɛ lajɛlen na hali n'i bɛ tiɲɛni kɛ tant que a y'i sɔrɔ faso kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ dan sɔrɔ min na o le o dɔ ye nin ye tugun quoi bon cɛw o bɛ ɲini aw fana fɛ aw ko a tɛ muso fɛ fo min bɛ so kɔnɔ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de bɛ ka o bɔ kɛnɛ ma sani a ka furu aw de tun b'o kan kɛnɛ ma ye a bɛ tiɲɛni kɛ o la kɛnɛ ma a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen lase o ma kɛnɛ ma o banlen kɔfɛ aw bɛ na k'aw tɛ muso furu fo min bɛ so kɔnɔ k'a sɔrɔ e dun ye min tiɲɛ o bɛ kɛ cogo di cɛw an ka sabali an ka hakili sɔrɔ anw yɛrɛ de kan k'o dilan ka k'o fɛ k'o kanu ka o kɔrɔsi an kana gɛrɛ o la an kana sɔn o ka tiɲɛ fo ka taa se furu ma mais e ka dɔ ta tiɲɛ jago de dɔ n'i ta tiɲɛ dɛ mais cɛw ladilikan kelen bɛ d'aw ma k'a fɔ a kɔnɔ k'a ka bila a kɔnɔ cɛ o cɛ bilayi n'i ye jɛnɛya kɛ e ta kɛra waliden tiɲɛni ye kana siga a la dɛ ala bɛna a juru sara i la tôt ou tard a janyana komi a surunyana ala bɛna a ta sara i la wa ta sarali a bɛna kɛ ta sarali gɛlɛn i ma wala i b'i sigi k'i kasi hali ne tun kana nin kɛ bilayi parce que lon min na ala bɛna ta sara i t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ fɛ a bɛna ta sara i muso la walayi kana siga o la i bɛna sɔrɔ i muso a bɛna ta sara la i bɛna minɛ a ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ala k'o de k'i la wa n'a m'o k'i la a b'i ni denw bɛɛ lajɛlen to i ka mara kɔnɔ k'a bɛɛ tiɲɛ kelen kelen bilayi den fɛn fɛn bɛ furu ni den tan b'i ni den saba b'i fɛ denmuso saba b'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ fila bɛɛ tiɲɛna walima a saba bɛɛ bɛ tiɲɛ ala t'a dɔw la kelen to foyi ka bilayi a b'a bɛɛ tiɲɛ i ka mara kɔnɔ k'a yira i la k'a fɔ i tun bɛ min kɛla k'a man ɲi donc cɛw an ka sabali alihamudulila rabil alamin o kɔfɛ an b'a ɲini furuɲɔgɔnmaw fɛ u ka sabali ta k'o to furu kɔnɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a gɛlɛyaw bɛ furu kɔnɔ furu man nɔgɔn mais a ka sabali bɛ sabali o bɛ ɲini muso fɛ kosɛbɛ an b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la cɛ man ɲi walayi cɛ man ɲi cɛ tɛ se ka tilen muso cɛ mais a seko ye min ye a b'o kɛ a bɛ ɲini e muso fana fɛ tɔɔrɔ mana kɛ cogo o cogo sabali muɲu ala ta walasa i na se ka kamalenw sɔrɔ sini i na se ka cɛw sɔrɔ sini min bɛ diinɛ dɛmɛ min bɛ diinɛ baara mais n'i ko a tɛ kɛ ne la fo ala na den d'i ma den min fana b'a f'i ye ko maa nin tɛ kɛ ne la walayi n'i ye fɛn fɛn k'i cɛ la hali ni cɛ jo t'a la fo a denw n'a sara i la donc siran miiri i kɔrɔsi muso n'i banna cɛ la ka ban cɛ ta ma i ka diɲɛ tiɲɛna i ka laara tiɲɛna i kɔ jɛnna i ɲɛ jɛnna bilayi mɛ n'i sɔnna cɛ ta ma hali ni cɛ jo t'a la fo ala na sababu ɲuman k'i ye hali ni cɛ jo t'a la fo ala na sababu ɲuman k'i ye ka i lafiya ni dugukolo in kɔ kan yan bilayi ka tila ka cɛ nimisa k'a siri i la bilayi kana siga o la n'o ma kɛ a bɛ tila ka den barikalenw d'i ma den minnu a tɛ gosi gosili tɛ kɛ min na a bɛ faradenw dama de nimisa cɛ o cɛ y'a gosi a la a bɛ a bɛ tan ka bin paseke foyi tɛ dɛ ba de y'a kɛ a ye o kɔnɔna la ka tila ka ɲini muso fɛ fɛn kelen bɛ yen ni muso k'a janto o la a mako bɛ fɛn o fɛn na ni dugukolo in kɔ kan hɛrɛ la a b'o sɔrɔ lafiya la o ye dilan ye muso kana tulon kɛ dilan na dɛ walayi n'i ma tulon kɛ dilan na bilayi i denw tɛ se ka kɛ manamana mɔgɔ ye olu fana tɛ se ka tulon kɛ dugu kɔnɔ ayi a ti kɛ muso o muso ye tulon kɛ dilan na bilayi f'i denw ka kɛ tulonkɛla ye diɲɛnatigɛ in na u tɛ se ka foyi ɲɛ kuwa i k'i sɛbɛ bɛɛ de don dilan na k'a yira tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛɛ y'a ta ye n'ale tɛ foyi ti n'o sabatira alihamudulilayi i bɛ lafiya muso a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn cɛ bɛ mun fɛ a ka diɲɛnatigɛ la cɛ tɛ mun fɛ a ka diɲɛnatigɛ la o ɲɛɲini k'a k'a ye i t'a kɛ i yɛrɛ kama dɛ a kɛ i denw kama n'i banna cɛ ta ma k'a yira ko nin tɛ kɛ ne la bilayi fo i denw n'a fɔ i ye ko nin fana tɛ kɛ ne la ma ala k'a ni sababu ye a bɛ ɲini muso fɛ cɛ fara muso kan a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na abada lɛzi fo a ka dugawu kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka dugawu kɛ dugawu ye mun ye k'a fɔ i ni ala cɛ i ka se ka i ka i kan bɔ k'a fɔ walima i k'a f'i kɔnɔ ala ne ni muso min bɛna tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i ka an yɔrɔ majanya ka bɔ sitana la wa fɛn min bɛna sɔrɔ o kɔnɔna la n'o ye denw ye i k'a yɔrɔ majanya ka bɔ sitana la n'o ye alahuma janibina sayitana wa janibi sayitani min ma razakitana i k'i jija k'o fɔ cɛ sera k'a fɔ o muso sera k'a fɔ walima a fila y'a fɔ baasi t'a la n'a y'o fɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka ca la den min bɛ bɔ a la ala yɛrɛ bɛna a seko kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sitana tɛ gɛrɛ o den na ka tila ka ɲini muso fɛ kana sɔn ka da abada lɛzi f'i ka cɛ ka jɛn ɲini ka ɲini cɛ a tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a fɛ ka n da sariya b'o ɲini muso fɛ a fɔ cɛ ɲɛ na a lɛsi la ne b'a fɛ ka n ta n da i mako bɛna se n ma n'a ko ayi i bɛ t'i da n'a ko ɔwɔ i b'i labɛn k'a makɔnɔ a san'a ka na walima ni cɛ tɛ yen ani cɛ bɛ yen mɛ ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ i maloyala ka gɛrɛ a la t'i da mɛ k'i waraka totalement k'i bila première classe n'a donna hali ni ko t'a kɔnɔ ko bɛ jigin a kɔnɔ muso a bɛ ɲini fɛ kana sɔn k'a fɔ abada la i cɛ ye ayi bi ne bi ne tɛ sɔn n'i y'o kɛ mɛlɛkɛw b'i danga i ka so ni ka so bɛɛ bɛ kɛ fu ye a bɛ tila ka ɲini muso fɛ ni hayida b'i la parce que hayida kɔnɔna la cɛ man kan ka gɛrɛ muso la ni hayida b'i la ko muso hayida bɔra waati min na dɔrɔn i jija fɔ cɛ ɲɛna sani cɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la walima sani cɛ ka gɛrɛ i la parce que n'i bana k'a fɔ a ɲɛnɛ cɛ bɛna gɛrɛ i la lɛri min na ko hayida bɛ ne la i y'a tɔɲɔ mɛ n'i y'a fɔ a ɲɛnɛ hali n'a nege b'a la a tɛna gɛrɛ i la a bɛna bila a kun na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛna ala ta mɛ n'i bana k'a fɔ a ɲɛnɛ a waati la n'i y'a fɔ a ɲɛnɛ n'a banna n'a y'a kɛ kara ye sariya dun y'a haramuya ko cɛ ka gɛrɛ muso la ka hayida to a la wa n'i fana banna mɛlɛkɛw fana bɛn'i danga donc o bɛ ɲini muso fɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na muso tɔɔrɔ b'i kan degun b'i kan kana sɔn su ka ko k'i k'a fɔ cɛ ɲɛnɛ hali n'a bɛ baarakɛyɔrɔ la wele a nin ko in bɛ yen dɛ n'i y'a kɛ ten a fana bɛna hakili to a la a bɛna labɛn ka sɔrɔ ka si fɛ mɛ n'e banna da waati ko nin bɛ ten nin bɛ ten a bɛ tila ka ɲini furuɲɔgɔnmaw fɛ baro dilan kan a k'a dabila ni n ko baro dilan kan a k'a faamuya ka ɲɛ baro bɛ kɛ dilan kan tulon yɛrɛ bɛ kɛ dilan kan kosɛbɛ tulon bɛ kɛ i b'i diya cogo min ka di ye a ka tulon kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ a ka baro tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ a ka kuma a ka nisɔndiya o ye kira ka hadisa dɔ ye kira b'a fɔ kira ka sahaba dɔ furula a nana fɔ ko kuma ko kira ko ne furula sira kira ko ee ko e ye muso jumɛn ta a ye muso fɔ kira ye kira ko a ko hali i tun ka kɛ ni npogotigi ye walasa a ka se ka tulon kɛ sani a ka se ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ ɲini a fɛ tulon dilan a bɛ da fɛn kelen b'an balimaw kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni haramu ye walima manamana ko o tɛ dɛ an ka sabali cɛ b'a diya ni muso ye muso yɛrɛ b'a diya ni cɛ an k'a bɛɛ bila tubabuw ka bolo kan sariya ye fɛn kelen dɔrɔn de haramuya kafoɲɔgɔnya la n'o ye lutiya ye n'o ye pedow ka baara ye kɔfɛla ka i ɲɛmana don kɔfɛla la o dɔrɔn de haramuyala n'o bɔra la fɛn o fɛn mana i diya a bɛɛ daga ni k'ala taala yɛrɛ b'o fɔ kuranaba kɔnɔ ko muso y'a ka foro ye n'a y'a diya ka don n'a ɲɛ n'a y'a diya ka don n'a kɔ ye n'a y'a diya ka don n'a kɛrɛw ye a ka tulon kɛ tulon min mana diya dilan de ka da ye dugumala le ka da ye di de ka da ye fɛn fɛn mana da ye a k'a kɛ ten sariya ye nin bɛɛ daga wa nin kɔnɔna de la den ɲuman bɛ bɔ wa muso o muso sera ka muso ɲɔgɔn dan dilan na e den tɛ ko o den na kana siga o la fiyewu donc an k'an janto a la parce que diɲɛnatigɛ bɛɛ y'o de parce que fɛn dɔ de don a bɛ komi machine i b'a dɔn usine kɔnɔ la min na baarakɛlaw bɛna baara kɛ o bɛna machine labaara o bɛ sɔrɔ ka produit dɔw fabriquer produit fabriquer yɔrɔ la ni o ye tulon kɛ k'a kɛ manamana ko ye k'a kɛ zima fu ye k'a daga bɔnda la est-ce que machine produit min b'a bɔ a bɛ ɲɛ hali n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ de ka bali la parce que i tun sigilen tɛ n'a ye mais ni k'i sɛbɛ bɛɛ don a ma n'a ma ɲɛ o de bɛ bali la ala k'an ni saba bɛn inshallah nin tun ye ladilikan fitinin dɔrɔn k'a fɔ balima bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ assalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu